ntị ọ dịkwa mụ bụ eze ahịa bụ nwafọ ihiala local government i am here to tell you the truth about difference between asian continent and european continent ị ga-atọ mụ ime giveaway you will not share my video share my video to keep your brothers and your relatives and your friends updated awụsa abata n'ọka if you want to travel to european continent europe abụghị ebe a na-agba speed akpata ego ụmụnne m ndewonu ama m na unu niile nọ ọfụma n'ụbọchị nke taa biko nụ ka anyị tinye ntị n'ala gee ihe a nwanne anyị nwoke kwu maka ọkwa ọ mara ebe a dị oke mkpa maka ụmụ nwanne anyị na-achọ ije obodo oyibo ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-eme akwụkwọ ọ ghọrịa gị ka o mere gị akwụkwọ kuwait ka o mere gị akwụkwọ saudi arabia i ruzie kuwait ọ bụrụ na ọrụ adịghị ebe a i ruo saudi arabia ọrụ adịghị na-akwụgharịsị ị kwụgharịgide ihe ọzọzi bụ ịchọwa ihe ọjọọ ị ga-eme chọwa ntụ ị ga-ebu ka ị wee bilọngụọ ka agụụ hapụ igbu gị biko nụ ndị be anyị geenụ ntị n'ihe a onye ọbụla na-emerụ mmadụ akwụkwọ ka ị mara obodo ị ga-eje na obodo ị ma nje ọ bụrụ na ihe a nwanne anyị nwoke na-ekwu ebe a bụ eziokwu biko ihe a dị mkpa because ụmụ ikorobịa anyị ejefugo ọtụtụ ruo na nga niile dị iche iche na ụwa niile a ọ ndị be anyị juru ya ndị be anyị juru ya maka gịnị ụfọdụ ka a ghọrịrị aghọrị ha jezie mba obodo a ọ bụrụ na o nweghị ọrụ dị nị. unu fụrụ ihe na-eme na mba South Africa ụmụ ikorobịa anyị ju o nwe ihe onyonyo e sendịrị m mgbe ị fụ nwa ikorobịa ọ just na-akpụ otete ezi sọsọ chineke ma ihe dị ya n'obi o ji wee jee na kpuo otete nwa o sị a na-achọzi onye ma ya nụ ka ndị be ha bịa marụkwa na nwanne ha nwoke tara afụfụ wee jee mba South Africa nekwa na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ biko nụ ka ụmụ ikorobịa anyị biko nụ ka unu kpachara anya geenụ ihe onyonyo a maka ngị nwa na-achọ ije obodo oyibo ka ị mara ebe ị ga-eje na ebe ị ma nje na ọkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ a ewu na-ata na-atakasị ya ebe niile o metụ anya o metụ imi bikonu ka anyị geenụ ntị Europe is a continent of ndị na-enwe ndidi ndị ndidi adịghị achụ ya n'ike na Europe if you are planning to travel to Europe I want you to bring out 20 years

to share video, to share this video massively to encourage and not to allow others to be in trouble. Adịghị eme okomoko na Europe, adịghị eji fast lane aga Europe. Europe bụ obodo ndị ndidi. Those that are ready to be patient only goes to Europe. Europe awụghị ihe 2 years ị kpata ego, ọ wụghị ihe 3 nke o ji awụ ihe 5. Europe bụ ndị nwere ndidi, ndị obi ndidi.

Kuwait job opportunity in Kuwait is only 20 percent n'ime 100 in 100 you find out 20 percent is there any good work there Kazakhstan Kajistan Uzbekistan Pakistan Afghanistan Lebanon there is no work there Hong Kong there is work in Hong Kong adịghị m eme akwụkwọ Hong Kong aka m adịba ya for now South Korea there is 100% work in South Korea Japan 150 percent na ọba aba ịrahụcha ụra nweta onwe gị na japan otilo you don go don't go to europe ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpata ego chapchap europe awụghị ihe chapchap please ọ wụghị ije europe ịba ihe dịka canada ma uk ehe or switzerland ị chọọ ka i bie ndụ a na-ebi n'echi ya di ya na eghi na nga na eghi na 50 years

you must do what share this video to be updated if you are going to a working country in asia ọ gabebe ana hong kong japan or south korea go back ọ wụghị a na-aghọrị unu sị na ọrụ dị na kuwait o nweghị ọrụ nọ there ọ wụghị bịa na kuwait ọ bụrụ ndị isi ojii ten na-arụ ọrụ ya hụ na ọrụ nọ there imagine kwa kuwait wegharị japan na south korea ntị ọ dịkwa wait for my next update on traveling mma na-apịaghịla mba ọkụ ịhụrụ ndị a na-eri ego mmadụ ndị a na-aghọrị ndị be anyị calm down karma is coming unu ga-akwụ ụgwọ a ma n'ọnwụ ma na ndụ ntị ọ dịkwa share this video eze ahịa is here to help you biko Europe ya take gị 20 years to establish yourself but Asia obodo dịka Japan JP JP ịba JP ti na ọnwa ya na-ara nwanne na-enwe mental problem share this video thank you ntị ọ dịkwa e no pass like this ka m jekwa pụta